le Tarlach Mac Con Midhe. Tá sé ráite go raibh Críost ag gol faoi pheacaí chathair Napoli agus gur thit a dheora ar thaobh na Veasúive. Is an-torthúil an talamh úd ó shin i leith. Is ó thaobh na Veasúive a thagann an fíon ar a dtugtar Lacrima Christi, Deor Chríost. Tá an fíon go breá, gan dabht, ach d'fhéadfá a bheith ag sileadh na ndeor go fóill faoi pheacaí na cathrach, coirpeacht eagraithe na Camorra, drugaí, Gadaíocht agus dúnmharú ar na sráideanna, caimiléireacht agus uisce faoi thalamh. Is fiú dul thar an Spacca Napoli, an tsráid chúng a roinneann an seanchathair ina dá leath. Cheapfá go raibh tú sa tsean-Róimh. Tá na sráideanna chomh cúng sin agus na foirgnimh chomh hard Sráideanna dorcha lán de phoill. Feicfidh tú daoine ag maireachtáil mar a bhí siad in aimsir na Rómhánach, iad bocht dearóil. Feicfidh tú radhairc gránna go leor, an brúscar agus an salachar, na héadaí nite ag crochadh ar na balcóiní, gach gnó agus ceird á chleachtadh ar na sráideanna.

agus ligeann tú osna asat ag feiceáil cé chomh hálainn is atá an radharc. Is féidir dul ar bhord loinge agus éaló thar thonnta gorma na Meánmhara amach go dtí oileán Capri, áit ghleoite gan amhras, ach i measc na dturasóirí agus na ndaoine saibhre ina gcuid tithe saoire, crothnóidh tú uait fírinne Napoli, bíodh sí gránna nó ná bíodh. Cad tá níos measa, an ollturasóireacht nó an saol dáiríre sa chathair? Bhí Goethe ar chuairt anseo sa bhliain míle seacht gcéad ochtó a seacht agus scríobh sé ina Thuras Iodálach, An t-uafás leis an áilleacht, an áilleacht leis an t-uafás, Cealaíonn siad a chéile ar deireadh agus tagann mothúchán chugat gur róchuma leat faoin scéal. Cinnte, duine de chineál eile a bheadh ins an Napalach munar mhothaigh sé é féin sáinnithe idir Dia agus an Diabhal. Cad a bhí i gceist aige? Is amhlaidh gur chuir sé an-suim sa Veasúiv agus chuaigh sé in airde ann trí huaire chun féachaint isteach ar an bholcán. Bhraith sé an-difear go deo idir an radharc scanrúil sin agus áilleacht an cheantair thíos. Mhol sé an chodarsnacht idir Parthas agus Ifreann, áilleacht an tírdhreacha agus an baol ag bagairt ón bholcán agus ó chreathanna talún. Bhí an ceart aige, agus is amhlaidh atá an scéal go fóill. Dá mbeadh crith talún nó brúchtadh bolcánach anois, rachadh sé dian ar na milliúin duine sa cheantar. Ag an am sin, caithfear a thuiscint, bhí an Veasúiv beo, sin a rá go mbíodh sí ag pléascadh amach an t-am ar fad. Insíonn Goethe ina leabhar faoi bheith ar chuairt i bpálás de chuid na n-uasal oíche amháin, ag caint le mnaoi uasal óig agus ag féachaint amach an fhuinneog, Agus bhí ar a chumas an Veasúiv a fheiceáil sa dorchadas agus tine agus deatach ag teacht as an mullach, go háirithe nuair a d'éirigh an ghealach lán sa spéir. Scríobhann sé, Bhí téacs os ár gcomhair againn nár leor dúinn na mílte bliain chun cuntas mínithe a chur leis. Inniu, ní fheiceann tú a leithéid sin. D'fhéadfadh an Veasúiv pléascadh aon uair, tá sé beo go fóill, ach ní fheiceann tú aon ghníomhaíocht. Tá an Veasúiv ina tost, ina codladh. Ach cá fhad? Má theastaíonn uait gníomhaíocht den saghas sin a fheiceáil inniu, caithfidh tú dul amach go dtí Pozzuoli, agus feicfidh tú uisce te agus láb agus laibhe agus a leithéid ag doirteadh amach as an dtalamh. Deirtear go raibh Dante ansin uair amháin agus é ar deoraíocht, agus gur chuaigh an radharc i bhfeidhm air go mór. Agus níos déanaí, Smaoinigh sé ar an radharcra diabhalta a fhaca sé anseo agus é ag cur síos ar an Inferno agus na hanamnacha damanta ag fulaingt i measc tinte ifrinn. Cinnte go bhfuil codarsnachtaí de gach saghas le feiceáil anseo, an chodarsnacht idir an seansaol agus an nuashaol, agus na Spáinne, iarsmaí na Rómhánach á athúsáid agus á athúsáid aríst. An chodarsnacht idir an áilleacht agus an t-uafás, nádúrtha agus daonna. Nach ag Goethe a bhí an ceart agus é ag caint faoi bheith idir Dia agus an Diabhal? Tagann an smaoineamh sin chugam agus mé ar siúl ar an Spacca Napoli. Déanann an sráidín úd an tseanchathair a dheighilt ina dhá leath, idir parthas agus ifreann, d'fhéadfá a rá. San lá atá inniu ann, feiceann duine codarsnacht faoi leith anseo nach bhfaca Goethe. An chodarsnacht idir an bochtanas agus an brúscar i Napoli, agus dolce vita na dturasóirí agus na ndaoine saibhre ar Capri agus i leithinis Sorrento. Muna bhfuil dhá thaobh an scéil feicthe agat, ní thuigfidh tú an saol faoin Vesuiv ina iomlán. Agus mé ag féachaint suas gach maidin ó m'fhuinneog thar díonta na cathrach go dtí sonda mór dorcha na Vesuive, agus í ag bagairt go tostach anuas ar na daoine fúithi, Tuigtear dom go bhfuiltear anseo ag baint taitneamh as an saol, ach ag an am céanna go bhfuil baol ag bagairt i gcónaí. Tá an Vesuiv ina tost le fada. Tharla an pléascadh deireanach díreach tar éis an Dara Cogadh Domhanda. Ach tá an neart inti chun pléascadh amach aon uair, agus dá bpléascfadh, bheadh uafás Pompeii ann aríst, agus chaillfí a lán, cé go bhfuil plean tarrthála ag an rialtas Iodálach i gcás tubaiste. Ní gan fáth a deireann an seanfhocal, Vedere Napoli e morire! Napoli a fheiceáil agus bás a fháil. An ciall a bhí leis seo i gcónaí ná, má tá áilleacht Napoli feicthe agat, Ní fheicfidh tú rud ar bith níos áille ná é ar domhan, agus mar sin tig leat bás a fháil agus bheith sásta go bhfuil na rudaí tábhachtacha déanta agat i do shaol. Ach tá ciall breise le fáil ins an seanfhocal, más mian leat. Féach ar Napoli, agus smaoineoidh tú ar an bás i measc na háilleachta. Mar anseo, faoin Vesuiv, bíonn na daoine ag maireachtáil idir bás agus beatha. Cinnte go bhfuil an bás i ndán dúinn uile, cuma an bhfuil bolcán ag bagairt orainn nó ná fuil. Ach measaim anois go mbíonn an saol chomh bríomhar anseo díreach toisc go bhfuil an bás ag bagairt air. Agus ní gá ach féachaint suas chuig an bholcán chun an méid sin a chur i gcuimhne duit féin. Sin an saol faoin Veasúiv agat. Níor mhiste a rá go bhfuilimid uile, an cine daonna ina iomlán, inár gcónaí faoi bholcán a phléascfaidh amach uair éigin. Bhímís buartha go leor in aimsir an Chogaidh Fhuair go mbeadh cogadh núicléach ann agus go mbeadh deireadh linn. Anois bímid buartha faoi thruailliú na timpeallachta, go dtarlódh tubaistí nádúrtha mar aischothú diúltach ón gcruinne ar pheacaí an duine. Is ea, bímid buartha, ach ansin láithreach smaoinímid ar rudaí eile atá níos práinní, dar linn. Airgead agus gnó agus ár gcaighdeán maireachtála. Agus déanaimid dearmad. An chúis ná nach bhfuil Veasúiv mór dhorcha ag bagairt orainn nuair a fhéachaimid amach an fhuinneog gach maidin. B'fhéidir go mbeadh sé níos fearr dúinn dá mbeadh. Bhí sibh ag éisteacht le An Saol Faoin Veasúiv, podchraoladh le Tarlach Mac Con Mí. Má thaitin an podchraoladh seo leat, ar mhiste leat like, share agus subscribe muna bhfuil sé sin déanta agat cheana?